ee ee nnọrọ haba aka ya ụmụnne m ekenekwaa m ụnụ ekene mụta ekene nwa igwe nwoke chọrọ ga-emetụ aka na mgbede a. ife a na-akpọ ọdọ ọmụmụ ụmụ ndị na-akpọ ya arọbụnagụ ụmụ ndị na-akpọ ya akwa akwali ọmụmụ ha ncha niile ofu ife mana arọbụnagụ ụdị ha wụ the household name in most communities around the river area ọkụzụ ha anam uh, nteje ha ọ ha na-akpọ arọbụnagụ this side ebe anyị bi nnewi ọzụbụlụ ọba um, ọraifite ha na-akpọ ọdọ ọmụmụ ọkwa ndị na-akpọkwa ya akwarị ọmụmụ ọ the same thing ka a na-ekwu ka anyị kpọpụta ọdọ ọmụmụ akwarị ọmụmụ arọbụnagụ so na one of ọgwụ kara aka ndị gboo gwọrọ eji protect family eji protect obi eji amụba eji ekwu ife dị na nwa eji ekwu ife dị na awele eji ekwu eji agba mmadụ nkarị na na ife obodo ji iwu biri ọdọ ọmụmụ o nwe ndị na-akpọkwa ekwu ọmụmụ famịlị ọ na ife na-esiri ike a na-akpọ ya mother of fertility famịlị ọ na ife na-esiri ike ife gbasara nwa na-esiri ike ha kpọọ ya ọdọ ọmụmụ ha dọọ ọdọ ọmụmụ a o nyere ha aka ha enwebe large population of ndị mmadụ a na-atachikwa eto ụtara maka na pụkwa adara ife ọmụmụ ọdọ ọmụmụ a a na-eji ife dị virgin na-eme eme special ewu dị ọcha dị virgin ọka ọcha wụ virgin a lot of mgbọrọgwụ gasị dị iche iche na ife dị iche iche ife e jigasị alụ ọdọ ọmụmụ a dibịa na-alụ ọdọ ọmụmụ a dibịa nwere ọgwụ ntụ dibịa nwere na ọ dibịa niile na-arụ ya ọ dibịa niile na-arụ ya ka jikọpụta ọdọ ọmụmụ a o nwe ndị na-adọkwa ya n'obi ha o nwekwa were erekwa eme ọdọ awele ọdọ ego and the rest of it mana ife ọdọ ọmụmụ na-arụ ka a chọrọ ịkọ taata onye ọra nwa na-esiri ike ya dịrị ọdọ ọmụmụ dị n'obi be nna ya ebe nke dị n'ikwu nne ikwu nne nne nke dị n'ikwu nne nne ife eji echukwa ọdọ ọmụmụ ahụ ọka ọcha nnekwu ọcha oke ọkpa ọcha nnekwu ọcha na ewu ọcha ka ọ na-eri nwata nwaanyị na-afụ nsọ ya aha eri ife e gburu n'ọdọ ka anyị kwupụta isi famịlị nọ n'ala igbo isi ụmụnne ọ na nwere ọdọ ọmụmụ n'obi ha isi ime nne nwere ọdọ ọmụmụ n'obi ha ọ kemgbe ejikọ esi ọdọ ọmụmụ a the 80s, 90s and, and present time ka eji nwee so many nsogbu na so many ụmụnna o nwere ndị ọdọ ọmụmụ a jiri ha aga n'ihu ndị o ji ndị ọ tụnyere ọrịa ndị ti- ndị ndị kụkpọrọ ya nụ jirikwa ha nakụwa ha na gbuo so ọnụ ọdọ ọmụmụ a dị n'obi n'obi be nna gị kurie jee dozie ya na ọ ezigbote ọgwụ nọkwa ezigbote ọgwụ kara aka ndị gboo gwọrọ eji enwe ọmụmụ ọmụmụ ego ọmụmụ nwa ọmụmụ ak- ọmụmụ ọmụmụ uche ọmụmụ akụnụba onye ọra nwere problem onye ọra nwere problem akwụkwọ ara amụghọ ọka mara iji ele ọdọ ọmụmụ ndị ntoju ọka mara iji ọka ọcha ewu ọcha mmanya ọjị nzu na edo na akwa ọcha jebe n'ọdọ ọmụmụ onye ife gbasara nwa na meji na nke gynaecologist aje flusha ha afọ saa ha afọ ụgwarịsa nke o kemikal na ọgwụkwa orie mebiri ha akpa nwa jebe ebe chineke na-aza ndị igbo ekpere ọdọ ọmụmụ ọ dị isi nka eh, ọdọ ọmụmụ akwari ọmụmụ na arọbụnagụ daalụnụ ụmụnne m ọkụ omume ogbumeri ndị n'isi nke onye na-atụkwa ya n'isi aha m bụ chinwendụ okwuosa nwanne ụnụ nwoke daalụnụ ụmụnne m conclusion ọda ọmụmụ akwari ọmụmụ bụ ebe a ka a na-eje ndị gboo mere mma e ji ekpe ekpere ebe gbasara ọmụmụ then arọbụnagụ bụ ezumezu ụmụ mmụọ ndị gboo rụkọtara n'obi ezumezu ụmụ mmụọ ọ wụ ndị bi na this side of igbo nnewi ọnịcha um, ọraifite ọba amichi sọrọ ndị na-akpọ ezumezu ụmụ mmụọ mana ndị bi na riverine area nteje anam ọkụzụ and the rest na-akpọ ya arọbụnagụ so ọda ọmụmụ a bụ part of arọbụnagụ daalụnụ chukwu gọzie ụnụ ekelekwa m ụnụ